Dia dhaoibh pháistí! Tá mé ar ais arís, Donncha anseo mar is eol daoibh. Leabhar eile, scéal álainn. Tá sé ar eolas agaibh? An Gréasaí Bróg agus na Síóga. Féach ar an gréasaí bróg anseo. agus é tá fadhbanna aige mar is iondúil ach léimid leabhar le chéile agus breathnóimid ar na pictiúirí áille atá sa leabhar. Tar liom. An Gréasaí Bróg agus na Síóga. Caitríona Hastings a scríobh agus ba é Andrew Whitson a dhear. An Gréasaí Bróg. sin. Tá sé ag breathnú ar rud éigin. N'fheadar cad tá sé ag breathnú air. Feicfimid. Ó, féach. Seo iad na píosaí adhmaid a bhaintear úsáid astu agus cuirtear an píosa leathair mórthimpeall air agus sin is, bíonn a fhios agat cé chomh mór is ba chóir do na bróga a bheith. agus na huirlisí difriúla a bhíonn ag teastáil leis na bróga a dhéanamh. An gréasaí bróg agus na síóga. Síscéal na ndeartháireacha Grimm arna chur in oiriúint ag Caitríona Hastings agus Andrew Whitson a rinne na léaráidí agus an clúdach. Dhá luchín ag troid lena chéile. N'fheadar cad tá ar siúl acu. Nó an amhlaidh go bhfuiltear ag spraoi, b'fhéidir. An gréasaí bróg agus na síóga. Ó, breathnaíonn sé fuar, féach an sneachta ag titim anuas. Is an sneachta ar bharr an díon freisin. Bhí gréasaí bróg agus a bhean ann aon uair amháin. Bhí siad beo bocht. Fear maith ionraic a bhí sa ghréasaí agus bhíodh sé ag obair go dian dícheallach gach lá a tháinig. Ach ní raibh an saol ag éirí go rómhaith leis. Ba cuma cad é a dhéanfadh sé, ní raibh na daoine ag ceannach a chuid bróg. Ba mhinic é féin agus a bhean ar an ghannchuid. Tráthnóna amháin ní raibh fágtha ag an ghréasaí ach go leor leathair le haghaidh péire amháin bróg. Shocraigh sé ar na bróga a ghearradh amach an oíche sin agus iad a dhéanamh an chéad mhaidin eile. D'ith sé féin agus a bhean suipéar beag bocht agus chuaigh siad a luí. Féach orthu sin, níl mórán bia fágtha ach an oiread acu, nach bhfuil? Féach, tá paidreacha á rá, tnúth go gcabhródh rud éigin nó duine éigin leo. Maidin lá arna mhárach nuair a mhúscail an gréasaí, isteach leis chuig an bhinse oibre chun na bróga a dhéanamh. Ach cad a bhí ansin ar an bhinse roimhe? Péire deas bróg, na bróga ba dheise dá bhfaca sé riamh. Scrúdaigh sé na bróga go mion ach locht ní raibh orthu. Bhí iontas ar an ghréasaí. An chéad duine a tháinig isteach sa siopa an lá sin, shíl sé a mhór de na bróga agus d'íoc sé praghas mór maith orthu. Bróga deasa áille ansin. N'fheadar cé rinne na bróga sin. Bhí a sháith airgid ag an ghréasaí ansin chun ábhar dhá phéire bróg a cheannach, rud a rinne sé. An oíche sin, ghearr sé amach na bróga réidh i gcomhair na maidne. D'ith sé féin agus a bhean a suipéar. Chuaigh sé a luí ansin agus é breá sásta leis féin. Ar theacht a fhad lena bhinse oibre don ghréasaí an chéad mhaidin eile scanraigh sé. Cad a bhí ansin os a chomhair amach ach dhá phéire bróg, iad ar na bróga ba ghleoite dá bhfaca sé riamh. Scrúdaigh sé go mion iad ach locht ní raibh orthu. agus an chéad duine a tháinig isteach sa siopa an mhaidin sin, cheannaigh sé an dá phéire. Thug sé praghas mór maith orthu nó is iad a bhí go hálainn. Féach ansin agus an geit a baintear as mar go bhfuil na bróga áille réidh cheana féin. féach ar a bhróg féin, sean, le poll ann mar nach raibh sé an t-airgead aige lena é a dheisiú. Bhí go maith agus ní raibh go holc. Bhí go leor airgid ag an ghréasaí chun leathar cheithre phéire bróg a cheannach, rud a rinne sé. Ghearr sé amach an leathar ar an dóigh chéanna. D'ith sé a shuipéar agus chuaigh a luí agus é sona sásta suaimhneach ann féin. Maidin lá arna mhárach bhí ocht mbróg ar an bhinse roimhe, iad déanta go deas agus go slachtmhar. Arís eile tháinig daoine isteach chuige a bhí sásta na bróga uilig a cheannach uaidh agus praghas ard a thabhairt orthu. Bhí an gréasaí in ann an dá oiread leathair arís a cheannach an lá sin. Anois tá an-chuid píosaí leathair aige, nach bhfuil? Agus é á ghearradh amach. Tá sé ag breathnú tuirseach, caithfidh go raibh lá mór fada aige. Is mar sin a bhí an scéal ag dul ar aghaidh go ceann i bhfad. Ghearradh an gréasaí amach na bróga gach oíche sula dtéadh sé a luí. Agus gach maidin, bhíodh na bróga galánta ar an bhinse roimhe. Bhí clú agus cáil air anois de thairbhe feabhas a chuid oibre. Bhíodh na daoine ag teacht chuige as gach carn den tír chun bróga a cheannach uaidh. D'fhéadfadh sé a rogha praghas a iarraidh nó bhí a ainm mar ghréasaí i mbéal an phobail. Bhí an gréasaí agus a bhean ina suí go te. Bhí siad buíoch beannachtach as an chóir nua seo ina saol. Féach na daoine seo agus na bróga deasa á cheannach agus féach an mála mór airgid á thabhairt don ghréasaí leis na bróga deasa sin a cheannach. oíche amháin, aimsir na Nollag, dar leis an ghréasaí gur mhaith leis fáil amach cé a bhí ag cabhrú leis gach oíche. Fanaimis inár suí anocht, arsa a bhean, go bhfeicimid cé atá ann. Chuaigh siad i bhfolach. gan gíog ná míog astu. Féach, taobh thiar ansin atá, ní fheictear ach an coinneal. Caithfidh go bhfuiltear istigh faoin mbord nó rud éigin. Amach san oíche tháinig beirt fheairíní isteach. Daoine beaga tanaí a bhí iontu gan orthu ach scifleoga d'éadaí giobalacha caite. Suas leis an bheirt ar an bhinse is chrom ar an leathar. Lean siad orthu ag obair go raibh líne fhada bróg ar an bhinse rompu. Le bánú an lae d'imigh siad amach an doras. Bhí a gcuid oibre déanta. Bhí a sáith iontais ar an ghréasaí agus ar a bhean. Féach ansin taobh thiar den chuirtín agus iad ag iarraidh breathnú ar an dá fhirín beag agus iad ag obair go dícheallach, féach, agus na bróga áille á dhéanamh acu. Ó, féach, féach an crann Nollag ansin. Agus an gréasaí bróg agus a bhean, an bheirt acu ag caint lena chéile. Sin anois an bheirt atá ag cabhrú linn gach oíche, arsa bean an ghréasaí. Nach trua iad na créatúir agus gan orthu ach scifleoga d'éadaí, a d'fhreagair an gréasaí. Tá's agam cad a dhéanfaimid, arsa an bhean. Déan thusa péire bróg dóibh. Déanfaidh mise culaith éadaí agus stocaí. Agus sin an rud a rinne siad. Ghearr an bhean amach léinte geala agus brístí beaga don bheirt sióg agus rinne sí iad a fhuáil. Rinne sí hataí beaga péacacha dóibh. Rinne sí stocaí beaga fíneáilte le cur ar a gcosa. agus an gréasaí é féin, fuair seisean píosa leathair a bhí chomh mín le síoda. Ghearr sé amach dhá phéire bróg, na bróga is lú a rinne sé riamh. Chaith sé dua le gach uile ghreim a chuir sé isteach iontu chun go mbeadh na bróga ar barr feabhais, mar a d'oirfeadh do na stráinséirí beaga a bhí i ndiaidh an oiread sin cuidithe a thabhairt dó féin agus dá bhean. Féach orthu ansin agus iad á gcrochadh ar an líne. Caithfidh go bhfuil siad an-bheag mar féach ar an luch. Ó tá siad an-bheag, na héadaí deasa sin. Féach ar an bhean agus í ag fuáil agus ag. Agus féach an crann Nollag ansin. Agus an gréasaí bróg tar éis na bróga a dhéanamh i rith an lae dóibh. Nuair a bhí deireadh déanta acu is iad a bhí sásta. Leag an gréasaí na baill éadaigh agus na bróga ar an bhinse, áit ar ghnách leis an leathar a leagan gach oíche eile. Chuaigh sé féin agus a bhean i bhfolach arís, iad ag fanacht leis na daoine beaga filleadh. Féach orthu arís taobh thiar den chuirtín arís. Amach san oíche, d'fhill an bheirt arís. Suas leo ar an bhinse chun tabhairt faoi obair. Nuair a chonaic siad na héadaí agus na bróga, gheit siad le háthas. Chaith siad díobh na seanscifleoga. Chuir orthu na héadaí Na hataí, na stocaí agus na bróga nua. Bhí ríméad orthu. Anuas den bhinse a tháinig siad agus dhamhsaigh siad amach an doras. Bhí siad ag gáire agus ag súgradh le méid an ghliondair a bhí ar a gcroí. Féach na héadaí deasa atá orthu anois, hata le cleite deas ann, agus an cóta mór compordach, agus an bríste, agus na stocaí agus na bróga deasa a rinne an gréasaí bróg, féach. Ó, nach iad atá sásta leis an mbronntanas sin! Agus sin an radharc deiridh a fuair an gréasaí agus a bhean ar na daoine beaga. Níor fhill siad riamh ina dhiaidh sin. Bhí ardchlú ar an ghréasaí faoin am sin agus bhíodh daoine ag triall air ó na ceithre hairde fichead chun péire bróg a cheannach uaidh. Ní raibh aon ghanntanas air níos mó agus mhair sé féin agus a bhean go sona sách an chuid eile dá saol. Féach air anois agus cé go bhfuil sé ag cur sneachta arís, bliain níos déanaí, b'fhéidir, féach. Tá meangadh mór gáire ar a n-aghaidheanna. Féach, tá an saol go maith arís. Féach, tagann dvd an-deas leis an leabhar seo agus duine eile á léamh. Más mian libh an leabhar a cheannach, beidh deis agaibh breathnú air ar an tinteán le chéile. B'in é, An Gréasaí Bróg agus na Síóga. Scéal deas, an-éasca liom. Agus sin é, so, bainigí sult as agus slán tamall!